ị ma na up until now ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo be anyị even ma ndị nwego age na fa mali ife bụ na na nwoke that's na nwoke bịakwute fa fa mali ife bụ na nwoke anụa bịakwute mụ bịarụ for ọnụnụ ka ọ bịarụ for ịla m ọtụ nalie ka ọ bịarụ for ịla m ọtụ nalie ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo akamarọ ya ruo taa eziokwu ka m na-agwa gị because afụrọ m ife ga-eme gị ife melụ na ị fụ nwoke chọrọ ịbịa nụọ gị ị fụ nwoke bịara ịnụ gị anụ na ịya marọ ị fụ nwoke bịanụ ka that ka ọ ta vegetable jewara ịya marọ ekwa ijesa ya ọhụ ọkacha ịma na agwa m na ife na aka akụ ya bụ maka obodo south ndị nọ n'obodo south adị m akọ maka naija adị m akọ nke nigeria

bụrụ ike kedu ife fa ke- kedu ife bụzi ụmụ nwaanyị obodo enwelie bụrụ sọ mma o yes jide fa jide ụmụnne unu kesie fa agbụ then gị nwa bụzi ewu nwaanyị igbo ya mazi na nwoke bịakwute gị na nwoke na-abịakwute gị ọ- ọ chọrọ ka o taste aka be anyị maybe na o tego ọ ladebe aka be anyị ndị tagolo akpụ n'obodo a na be nigeria for years fa ejebe suchara aka be anyị except ndị nke na-eji esuchara na na n'ụlọ ashawo yes ọ bịakwutere ya mara na ọ bịakwute gị for ka ọ taa vegetable jewarụ ị chee na ọ bịara ịnụ ya anụ ekwa ị chee na ọ bịara ịnụ ya anụ ebe ikpu bụ for free n'obodo a ikpu nwaanyị obodo bụ free n'obodo a that's that's i bie aka i bie aka i bite ịgwakwara anya bịa bụ na ọ bịara ịnụ m anụ nwoke be anyị bịakwute ya ya mara na onye ọ bịara ịnụ gị anụ ka ọ bịa ka o taste aka be anyị na o teena o lidebe aka be anyị ị je saa ya ike yewe ọhụ ọ ta ọ tajuru ike ọ kọrọ story nakwuola ya ego gị sef were anyị wolie aka ị jide ego nara ya ego gị ya saa ya isi ọ chọọ ebe ị na-save ego zuru ya kọbara ya ogologo akụkọ aghọtarọ m ife na-eme unu n'isi ụmụ nwaanyị igbo unu bụ ụmụ nwaanyị igbo n'obodo a and unu abụrọzị ụmụazị ụfọdụ n'ime unu unu eme ala wụ ndị ala na-awọli unu onye bịara ịnụ onye bịara ịnụ ya na ị masịrị ya mba ya send ego na be unu ya send ego to ndị be unu ka ọ kwụgodo ụgwọ isi gị ọ kwụsịsịa ụgwọ isi ka gị na ya naabọ wee bidozie taba ị mara na ọ kwụgo ụgwọ isi gị yes before tabazia because ị gwa ya sị ị na-ata ife anụnwa ị na-ata ikpu m anụnwa ikpu ọ kọrọ akọ n'obodo a ikpu akọrọ na-akọ n'obodo a na i bie aka i bitelu ikpu juru ebe niile so kedu ife o ji dịzie ya ọsịsọ ka ị taa nke m ofe ya ajụ ya ka ife o ji dị ya ọsịsọ ka ịta ikpu nke m ikpu kanụ nkụ na atawanụ nke ndị wena wena kọwa tawa ikpu ndị wena wena na-echezi ka ịkwụ ụgwọ isi m ka ka o si dịzi ya ọsịsọ ịbịa taa ikpu m ijụrụ onwe ya ajụ a ewu ọfịa dịka gị saye maka na maka na ọ saye isi gwa gị ee na m achọgo nnọọ ịchịkwu nnọọ o tego nnọọ nchọba nwaanyị be anyị ekwa o tego chọba nwaanyị be anyị ọ gị nwa bụ nwaanyị be anyị izizi ọ na-afụ na ọ chọgo nnọọ ịchịkwu gị kweta ikwete

mụ na ya chọrọ ka o jee ọ nara naijiria ịkwa mmịazi ka o jezie fụ ndị be anyị that is kwụzie ụgwọ isi m ọ gbagotezie that is ka ka tradition ọ finishgo anyị nụbazie nsị ya okay ee ọ dịkwa mma thank God na m anọkwuru oli na steeti ọnụ nsị okay ọ dị na mma ngwa njezie nụnụ ị batasịa ka anyị mazie how far i ruo naijiria ka anyị kpọzie ka nye ya adreesị ndị be anyị ọ sị m ee n'ife nwa ji wee bụrụ na na mma abịanụ that is ka ka ka anyị malụ n'onwe anyị ka ata vegetable ka ọ taa vegetable nsị abịasịa mara onwe anyị na ụdị anyị asị na anyị amago n'onwe anyị ọkwa ma na-ekwu na fon you know na anyị ma face to face ọ sọ na-ekwukwa na fon ka ife ọzọ anyị amakwazi ọ sị m mbanụ mụ bịanụ ka o testie n'ife ọ na-ejezi ịkwụ ụgwọ ya mụ ka o testie ife ọ na-eje ịkwụ ụgwọ ya ndachapụ n'amụ nsị a kịtịkpa na-enwerọ nne na nna gbọpịakwa ya anya ebe a ka ị testie gị agwa gị na nsiri ofe onugbu ka ngwa gị na o nwe ofe ọla nsi ị chọrọ itest esi m ofe ọla ka m esi ofe onugbu ị chọrọ itest ọtọrọ na-enwerọ nwanne ọtọrọ na-enwerọ nne na nna rụpụta ya mkpụrụ anya tinye ya n'ọnụ gị ka ị taa anya anụmanụ isi adịrọghị mma ị chọ itest ife ị chọrọ ije kwụ ụgwọ ya ekwa ọkwa anụmanụ bi utu nwaanyị obodo nwaanyị obodo mụsịa mụsịa nwa otu nwaanyị obodo chi emere ya ebere ochi ọkachi nke a wee nweta akwụkwọ ka o wee nwee ike wee were akwụkwọ ya nawazie naijiria biwutie nwaanyị obodo elu ụwa ka ọ bịa ịkọyili akọyili ọ chọ ije nụ nwaanyị be anyị mụ bịasịa ka ọ taa vegetable testie ife ọ na-eje ịkwụ ụgwọ ya ọ naruzie kwa mmịa ka ọ kwụọ ụgwọ isi m onye kwanye na ọ na-eje ịkwụ m ka ọ tasịa vegetable m ọ kọsaa ebe a sị e nekwa nwaanyị a na ya atago n'elu ọkwa m atago ya ihe ọ na-amachagharị ọkwa m atago ya ọ kọsa because of ụmụ nwoke be anyị nwe asịrị ọta- ọtọ ọ kọsaa fa na ọ tago m ka akụkọ n'isi m ma naruo naijiria kwa mmịa ma nụkwara onye ọla ikiri ebe a kịtịkpa rachakwa ya anya nsị a thunder fire kwa ị nwekwara akpọ m na fon again ị na-abịa ka ị testie ukwu that is, ukwu bụ ukwu- ngwugwu ekere eke ka ife na-abụ ya zuru eke inene ọkwa ị kwụọ ụgwọ ugwu- ụgwọ ngwugwu i werezie tọọ ya ebe ọ sị m mbanụ na m na-etest na ife m chọrọ ịtanụ na na m na-etest na ife m chọrọ ije kwụ ụgwọ ya m sị ya papa gee ntị kịtịkpa rachaa ya anya kịtịkpa bụrụ nke gị otu a ka m si wee gwa ya akọcha dị akụkọ ị ghọtago ọ bụrụ nke abịa sayizi o tegokwa m chọbalụ hei na m afụgokwa nwaanyị be anyị ngwa ka ebidozie ọ kpasa ya aka ịsayie

isi fa ada arụzi ọrụ so isi unu rụba ọrụ n'ebe fa nọ fa bịakwute ya inyere fa vegetable fa jee kwụ ụgwọ isi gị ma fa dị short because i mere like that before you know it ọgwụ iwu okesa inye onye a ka etesie he ka enwere courtship you know ka amata na onwe anyị ọ na-alala na-ata vegetable ọ tajuru ike ọka akọ inwetakwa e e bịa tajuru ike kọ akọ bịa tajuru ike before you know it state that is city ebe ị nọ city obere city ahụ ebe ị nọ agụta mmadụ one 10 15 tago vegetable gị ma o nwerọ ofu n'ime ha kwụrụ ga- jee kwụ ụgwọ isi gị. ebe ị na-asị ka enwere courtship ada enwe courtship n'obodo oyibo yes before ịta vegetable nwaanyị igbo jee kwụ ụgwọ isi na ala anala apụghị